aw ni yantuma min sɔrɔla an fɛ bi o ye avoka dilannen ye ani seri dɔ n'o ye malo seri ye an bɛ ji litiri kelen bɔɲanko sigi ta kan ani temi vɛri ɲɛ kelen malo ne ka malo ye malo wusu ye an bɛ bɛnɛfunti den saba bɔɲanko fara kan o b'a kasa diya an bolo kosɛbɛ ani koko ne ka koko in ye koko jalan ye n'a sɔrɔla ko koko kɛnɛ b'i bolo i b'o k'a la walima i b'a to fo laban na komi ale tɛ jalan ye an bɛ barama da jɛngɛ a da la yanni a bɛ fugufugu k'a fɔ k'a bɛ bɔn an b'a to yen nɔ a ka tobi fo a ka mɔ sa an bɛɛ kɔni b'a dɔn seri bɛ tobi de fo k'a ji jigi dɛ fo k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna don ɲɔgɔn na miniti caman tobili kɔfɛ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a sera an b'a suma sisan ka sɔrɔ ka kɛfɛn tɔw k'a la sa A sumanen ɲuman kɔ an bɛ na ni nɔnɔmuguba ye an b'o k'a la sa nɔnɔmugu de ka di ale la kosɛbɛ dɛ n'a sɔrɔla ko nɔnɔ wɛrɛ b'i bolo o fana a bɛ se ka fasi bɔ n'a ye o la ne ni maa nɔ an b'a n'o don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka sukaro ni sukuri vani k'a la an b'o ko in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma an b'a don ɲɔgɔn na nin y'ale baara ɲɛmajɔlen ye An b'an ka avoka baara tugu nin kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka avoka mɔnenba don a kolen jɛlen pasi ka sɔrɔ k'a jɔsi an bɛn'a fara wɔrɔ ka bɔ a kan n'a sɔrɔla i ka avoka mɔnenba don dɔrɔn i bɛ se k'a fara wɔrɔ ka bɔ a kan tan cogoya in na o b'a to muru t'a bu bɛɛ walaki ka bɔ a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ɲɛna an b'a tigɛ sisan ka sɔrɔ ka shɛfan k'a la ne ye shɛfan den fila bɔɲanko ne y'o de tigɛ tan cogoya in na pɛrisili dɔɔni ɲɔkirila an fɛ i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma puwavɔrɔn dɔɔni a si tɛ kelen kelen bɔ nin fana ye danni ye n'o ye tomati ye ani jaba i b'o ko in bɛɛ kɛ k'a kɛ i yɛrɛ sago ye an bɛ kɔkɔ fitinin furufur'a la ani puwavoromugu dɔɔni o kɛlen kɔ an bɛ tulu k'a la tulu kɔni ka woy'a la o yɛrɛ de ka di ne ni maa nɔ kɔfɛ an b'a ɲaami dɔɔni a ɲaamitɔla an fɛ an bɛ vinɛgiri k'a la walima nemurukumuniji i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a ɲaami ɲɔgɔn na sa a fɔ nin t'a ko bannen ya denmisɛnw ko ko mun na ko mayonɛzi ma k'a la n ko nin de sɔrɔla ba fɛ bi n'ala sɔnna a ma an bɛna mayonɛzima kɛ ni vidiyo in diyar'aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ aw bisimila